Kodi first deputy speaker ndi ndani? Khaani pomwepo kuti mudziwe zambiri za first deputy speaker. Apapa takubweretserani mchezo umene unalipo ku parliament pakati pa Linda Masinga ndi first deputy speaker, ndipo iwo watu ayankhula zochuluka mmene ana yambira maphunziro awo mpaka n'kuti apezeke ali ku parliament iwowo anagwirapo ntchito ngati dokotala ndipo kubwera kwawo ku parliament kuli ndi mbiri yodabwitsa kwambiri imene ndi yosangalatsanso khani pomwepo kuti tionerere macheza amenewa bwinobwino kenaka tipereke makomenti athu mmene timukudziwira munthuyu
Tikulandireni pano pa Parliament Television, programu yapadera imene tikucheza ndi First Deputy Speaker a Nyumba ya Malamulo Honourable Victor Musowa MP amene angosankhidwa kumene pa udindo umenewu. Muli ndi ine Linda Masinga, tiyeni tikhale limodzi. Olemekezeka, congratulations ndathokoza kwambiri posankhidwa ndithu ngati First Deputy Speaker wa Nyumba ya Malamulo. zikomo kwambiri ndithu komanso tikuthokozeni kwambiri potipasa mpata umenewu kuti tikhale nanu programu ya lero ticheze nanu timve ziwiri zitatu za zokhudza makamaka udindo wanu komanso inuyo. Ndithokoze kwambiri. Zikomo kwambiri.
Choyamba ndimangofuna ndingomva kuti uh, kodi Honorable Victor Musowa MP ndi ndani kwenikweni?
Chidule kwambiri nthano yanga ndi yayitali koma chidule ndinabadwira Mulanje kuchoka Mulanje ndinaphunzira sukulu zanga kupita ku secondary school amati phalombe ndakhalira komweko nditachoka kumeneko ndinapita ku blantyre tinakhala tinapita ku college ku health sciences kuchoka ku health sciences ndinachita mwayi kupita ku college kwina ku south africa kumene kuja ntachokako mmalo mobwerera kuno ndinachitanso mwayi wina waukulu ndinapita ku canada Ku Canada ndinakakhala pang'ono ndithu. Kumeneko ndinakamaliza ndi kuphunzira ntchito zimene timaona anthu akadwala matenda a m'makutu komanso anthu akachita ngozi kupezeka awononga ubongo ndi asiya kuyankhula, akulephera kuyankhula. Zimene ndinakaphunzira ndi zimenezo. Ndinabwerako, ndagwira ntchito m'dziko muno zipatala zingapo. moti anthu ena pano akuona dokotala wawo sakuonanso olemekezeka speaker ayi akuona dokotala wawo ena amene anandiona chipatala cha sos kundiona kuchipatala cha ku queens ku blantyre ku mwaiwathu ku adventist ku blantyre akuona dokotala ndiye chidule ndithu victor musowa ndi ameneyoyo chabwino ndithu ayi kukhala ngati tsiku lina tidzayala mphasa ndikuzamva kuti kodi nkhani poti mwati chidule tidzamve kuti kodi kutalika kwake ndikutani nkhani imeneyi ayi ndizofunika kuti anthu azaziwe kuti kuti kumulanje kuti mmatani ife mwina ena ali kumenekoko akuvutika Eh, kwambiri. aza- azamve nthanoyo kuti mwina izawalimbikiseso iwowo kwambiri ndithu ndithu zoona chabwino ngati first deputy speaker Uh, kukudziwani nyumba ya malamulo anthu ndithu amakudziwani ngati phungu wa Mulanje Bale kukuonani ndithu mugwira ntchito zanu mnyumbamu kukudziwani kunali kumeneko tsopano ngati first deputy speaker ndikukhulupirira kuti mmene mmakhala nthawi imene mmagwira ntchito uh, ngati phungu wa nyumba ya malamulo mnyumbayi mumaona ndithu mmene uh, mmene amakhala pa mpando uja ngati ma speaker amene anali mmbuyo amagwirira ntchito yawo lero ndinu Ndipo takuonani ndithu mwagwira ntchitoyo, mwatsogolera zokambirana za m'nyumbayi. Zinali monga mmene mmazionera mukukhala ku mpando ngati phungu mmene mmakhalira muja kapena zimamveka motani tsiku la lero kuti mwatsogolera ndinu zokambiranazi?
Ayi, lero linali tsiku lo lophatikizanaphatikizana kwambiri chifukwa mmene ndimanyamuka kuti ndikukayamba pamene paja lero, ndinapita ndili woti ndakonzeka ndithu kuti ndikukagwira ntchito. Koma kenako nditangofika pakhomo paja ndikulowa mmene muja, phokoso litayambika mmene muja ndikuyenda, eh ulendo uja unatalika. Kuchoka pakhomo paja kukafika Kukafika pachimpando paja, eh mmene muja nyumba ija ka step kuyesa kusintha ena Kuwala kuza ndabwerera. ena kuzayenda pang'ono pang'ono ena kufulumiza koma chinali chinthu cho- choti ukanatha kulira Ukanatha kusangalala, koma ndimayenera ndithu kuyenda kupita pa chimpando paja. Koma ndinaona kuti ndithu n'zotheka nditafika pa mpando uja. Munangolimba mtima. Kuona kuti nyumba iyiyi, aa, ikukhala ngati ikufuna izindimvera. Kenako kuona ka hamala kaja pambali, aa, ndinaziwa zoti basi zatheka. Ndiye lerolo, eh, tsiku la chisangalalo, komanso tsiku limene ndaona kuti kodi ntchito ija akamagwira ma speakers a m'mbuyo aja, imaoneka chonchija. Fa tikakhala ku- kuja kuja siyoneka chimene ikumaonekera nditakhala pamene paja Kwambiri. fa nditakhala paja nyumba ija imaoneka yayikulu pena kakang'ono ena andilembera kumapeto chakuti simunandione ndinakhala kumbuyo kuja simunanditchule ndawauza kuti ayi siku lina nzaku- zakutchulani koma ndithokoze kuti zachitika ndayisogolera nyumba ija zinthu zabwino kwambiri ukakhale ulendo wayambika ndipo wayamba ndipo wayamba ndi mphamvutu lero ndaona kuti mmene wayambika basi ayi zosangalatsa ndithu ndithu tsopano mumadziwika kwambiritu kuti leader of backbencher leader of backbencher ndipo timaona ndithu leader of backbencher mnyumba muja amati akayimirira ndithu kuyankhula nyumba ija imazakhala ngati kugwedera ndikudzamva kuti inde honorable victor musowa anayima mnyumbamu ndikuyankhula ena nkumati iyeyu analitu vokotu ndiye pano mwabwera pa mpando umenewo ngati speaker first deputy speaker tiyembekezere honorable victor musowa omwe aja leader of backbencher character yake imene ija tiyembekezerenso kuti ikhala kungoti ungonyamula imene chapitisa pa uspika apa ndiye kuti mmene muja 105 akhoza kupasa iweyo ndikuona ngati pali ntchito imene tinagwira ya leader of backbench m'nyumba muja inali ntchito yokoma kwambiri ntchito imene imakuyenera kuti uzilawirira mmenemo muja uzikhala wokonzeka chifukwa leader of back bench ntchito yake mmene muja ndikumvetsera kuti sija ali nalo akuti chani mm -hmm. nde chikangodzuka chinthu iwenso uzikhala ubongo wadzuka leader of back bench ndi munthu amene amakhala wachangu pa zochitika mm -hmm. komanso akhoza kuisintha nyumba ija kuti tiyankhe mwakuti anthu nkuyankha zimenezo nde ndapita ndikuzanena kuti ntchito imene ija ndinamaliza komanso ndinayigwira bwino ndimayikonda ena akanazandiyimbira musanakhale speaker nkumati ndizakhale leader of backbencher ndati iya Ndikwanitsa bwanji? 5 years ina ndi eh, ndikutamanga tamanga m'munda muja chifukwa ndikati ndi munda mwanga mmene muja eh ndimayenda mmene muja nyumba yonse ija anthu kuwauza zochita mabwana akandituma kutsogolo kuja koma pa uspika apa kukhala kwa ine dep- first deputy speaker zapangitsanso ma mp amene abwera kumene kunena kuti nyumba ija ukhoza ndithu kuchita ngati mmene ankachitira leader of backbencher muja osatulusidwa komanso kutumikira anthu ako munjira zonse chifukwa nyumba ijatu ndiyofunika kulimbana kuti tikamaliza kulimbana nkuti tigwirizane si nyumba yoti tizingogwirizana tsiku loyamba lomwelo ndiye si parliament mumaonera maparliament osiyanasiyana ndiye pamene paja ndine mtsogoleri sinenso backbencher leader koma ndikamaona backbencher akupanga za ubackbencher kumene kuja ndi ndimusiya apange chifukwa inenso ndinasiyidwapo kuti ndipange ndi nchichewa cha masiku ano zoti ndikhomerere wina kuti ah backbencher khalani pansi ayi agwire ntchito yawo Agwire ntchito yawo. agwire ntchito yawo koma aziwerenga ma, ma orders aja ma standing orders eh, chifukwa asagwire mopitirira malamulo a nyumba ija ndiye azaona kuti kahamala kaja kabwera ndiye pali ka section kena kovuta kwambiri amakatchula 105 akakatchula amangoonera munthu azipita ndimafuna ndifike ku 105 kuti kodi nthawi imene mumagwira ntchito yanu imene mwanena kuti ndinayigwira ntchito yabwino kwambiri 105 sinagwirepo ntchito pa ine ayi ndithokoze ikanatha kugwira koma inalephera sanandipase Sizinatheke.
ndipo anthu ambiri amaona ngati ine ndinatulutsidwa kambirimbiri koma ayi ayi ayi ndithokoze chifukwa chonena kuti eh, aspika anapirira chifukwa backbencher simasewera koma tsiku lina anandiyimitsa akutulutsa anthu atafika paine anati ndikukupangani warn eh, Ndangoti komatu apa ndifuna kubweza magiya. Nthawi yakwana. Eh magiya inali 105 iyi. Koma ndithokoze kuti sinatulukepo m'nyumba muja. Ndagwira ntchito bwino ndi ma speakers amene analipo ma deputy speaker onse. Kuchokera mmene ndinabwera 2014 kuzafika lero. Pakhala ma speakers ndi ma deputy speakers pafupi 6. Onse ndagwira nawo ntchito bwino kwambiri. Kwambiri.
Muli ndi mbiri ndithu nyumbayi. Mwafotokoza kuti mwaona ma speaker kubwera pamalo pamene paja, kugwira ntchito yawo, ndime yawonso nkumapita. Mkuona kwanu kuti mwalowamono mu chinthuchi, mukuona kuti munthu agwire ntchito imeneyiyi ngati speaker moti nkuyamikiridwa kapena nkunena kuti inali yabwino ntchito imeneyi, achite motani? zinthu zake zikhale motani?
Choyamba aziwe kuti ndi mtsogoleri koma asautengenso utsogoleriwo kusanduka ngati iye ndiye chairman wa chipani ifo nyumba muja muli zipani zosiyanasiyana aziwe zoti zipani zija zimabwera ndi ma zofuna zosiyanasiyana nyumba muja aonesese kuti anthu sakubweretsa za kuchipani kwawo kulowesa nyumba muja nyumba ija ikhale yopanda kukanganirana za chipani koma tizikanganirana zokonza ziko nde ine ngati ndikhala pa mpando wa nyumba ija ndi alole ma MP abwere pa maso ayime alongosole za kumuzi kwawo mavuto akwawo popanda kuwalesa anthu akwawo akufuna atawamva. Lero leroli MP wina waku Mzimba nonse chiti anthu akwawo anamuyimbira kuti tikufuna uyankhule lero ndipo anachita kupemphetsa kuti ngati sindiyankhula lero ee ndikhala pa nkhondo ndi anthu akwathu Sizigwira. ndiye ine ngati mtsogoleri ndikuyenera kuwalola ma mp ngati amenewo kuti ayike maganizo awo ku nyumba ija amalawi amve and eh, anthu azakumbukira tikamazamaliza ntchito kuti ah, anayesesa ndipo tiyesesa tigwira bwino ntchito sitikhala phungu amene apondereze ma mp achi- achizimayi achi- a- a- ma mp ang'onoang'ono amene tiwapasa mwayi kuti aphunzire ntchitoyi. Tsiku lina tikadzachoka ife, odzatenga ndi iwowo. Ndiye tifuna tiwaphunzitse zinthu zabwino, tisawaphunzitse zinthu zolakwika. Chabwino.
Uthenga wanu ungakhale wotani kwa a Malawi amene mwina amakudziwani kuti awa anali a Hon. Victor Musowa, MP wa Mulanje Bale, komanso mwina adokotala awo mu zipatala m'mene m'makhala mukugwira ntchito. Muwauza zotani pano m'mene mwatenga udindo umenewu ngati First Deputy Speaker?
Ndimafuna choyamba ndiwathokoze amalawi onse nditasankhidwa andisapota ma social mediamu amalemba zabwino mfuna adziwe zoti ndimaziona zimene zija moti akazilemba zimene zija ine ndikaona nthawi zina umakhala kuti tulo tinavuta ndikawerenga zimene zija umapezeka wagona komatu ndiye ndiwalonjeza kuti tigwira ntchito yabwino tisapota aspika athu komanso ine ngati wachiwiri wawo ndigwira ntchito yabwino kuwatumikira amalawi umu umu mudusa malamulo amene athandiza amalawi sikuti chifukwa choti lamulo labwera labwera parliament lizingodusa ayi tiyesesa muduse lamulo loyenileni limene liwatumikira amalawi kuti mavuto a amalawi ngati nyumba ya malamulo tiwathandizire ndi ndi chikhulupiriro kuti ndiyesesanso kwambiri kulimbikitsa achinyamata kwambiri ndipo ndalonjeza achinyamata kunja uko ndi mkati muno kuti ineyo ngati Wachiwiri kwa Speaker ndithandizana nawo atsogoleri onse a pamudzi pano kunena onena kuti nyumba iyi mukhale kagulu ka achinyamata ma MP amene aziona zovuta za achinyamata m'Malawi muno kutinso achinyamata azipindula nayo nyumba iyi ife achinyamata ali mbali zonse kwa azimayi kwa azibambo kumene kuli achinyamata. Tsono amenewa akangoyamba kupindula dzikono litukuka. Ndiye ine ndiyesesa kwambiri ndi mphamvu zanga kugwiritsa ntchito udindo uwu kuti achinyamata m'parliament imu agwire ntchito kuti achinyamata kunjaku apindule. Chabwino. Ndithu. Pamene tikupita kumapeto tingofuna timve kuti kodi kupatula kugwira ntchito ngati mtsogoleri ku ndale, Ndi chani china chimene mmachita kapena chimene tsiku ndi tsiku mmatha kudzuka nkusangalatsa moyo wanu kapena inuyo nokha ndikuchita chomwe chisakukhuza ndi ndale? Pali zinthu ziwiri zimene ndimazikonda. Choyamba, ndinabadwa ndisakuziwa kusambira. Koma ndikupita nditapanga apply sukulu ku Canada, ku Toronto anandiuza kunena kuti pafunikatu condition yoyamba munthu wodziwa kusambira nde ndati aa nde tipanga bwanji takula kale nde ndinapita ku sukulu yakuphunzira kusambira nde ndinayika paja mmadzi ukawaphunzira utakula umayesesa nde ndinaziphunzira nde ndimakukonda kusambira kwambiri kwambiri moti ndimakukonda Ndimapita kukasambira pafupi pafupi mpakana lero. Koma ndikakhala kuti holiday yakoma ndifuna ndipange zinthu ndili ndi gulu la azinzanga ku Blantyre ku, amayendetsa zimagalmoto zachikale kwambiri, zakale zimene ankayendera azungu mwina pobwera mdziko muno kalekale. Zimatchedwa zima Land Rover, zima Defender zachikale kwabasi. Nde timakwera zimenezo. nde timakayenda nde tayenda mmalawi muno ku nyika kuja mwina ine ka 12 kakwana ee ndayenda kwabasi palibe boma limene sindinaponde ikanakhala galimoto imakafika ku Likoma ndikanapita nayo koma ndaisiyapo ku Nkhata Bay ku salima kawiri kukwera sitima kupita ku Likoma ndapangapo zinthu ndi anthu amenewo nde ndimakonda kuyendayenda mmalawi muno komanso mayiko oyandikira ndi zimagalimoto zachikalezi ndi m'Blantyre anthu amandiziwa ndithu kuti uja wakuma land rover uja e, ndi siku lina ndi ndichikope ku lilongwe kuno ndijoina zimene za maland rovers mwina a speaker ndizapempha tizizayimika pa parliament pa ma land rover achikale osati amaona za nyuwa nakukwera anthu izi koma zoti panopo palibe kukwera parliament kuno zimenezo za 1980 chakuti za 1970 chakuti
zimenezi ndi pali china chachifupi kwambiri Ehe ndi chimene timakonda zimene zija timakoka matelera ake timanyamula ma tent timagawa ma tent kwa ana a sukulu amene akufuna kuphunzira kukachita camp tikapeza ma tent ambiri anthu amatipasa ifenso timapereka kwa anthu ena timathandiza kwambiri timapereka zipangizo timasonkha ndalama tikamayenda. Tsiku lina ndithu muzapite mukaone cyclone Freddy ija tinapereka katundu wochuluka kwa amalawi amene anakhuzidwa moti timakhala wokondwa kwambiri kuti mpakana nthawi imeneyo president wa dziko lino anatchula gulu la ma land rover kuti tikuthokozeni. Tikati atchula ma land rover aja maina athu sanatchule ine ndinali gulu lomwelo. Koma ndi china chimene ndimachikonda kwambiri Blantyre mu anthu amandidziwa kuti oh uja wa land rover uja. Musowa wa land rover. Ndiye ndimazikonda zimenezo kwambiri. Zinazo sindinayesepo. mpira sinamenyepo koma kuno ndimayesesa koma ndimapita kukapanga phokoso ku stadium koma sinditha mpira sinditheratu koma anthu amandilowesa ndimakhala 5 minutes m'bwalo ndikapanga phokoso amanditulusa nde ndimangopita kukasangalala nawo koma ziwirizi ndiye zimene ndimazikonda ndi mtima wanga wonse ayi tathokoza kwambiri kuti mwatigayirako mbali ina ya moyo wanu imene ena samayidziwa ndathokoza komanso tikuthokozeni potipasa mpata kuti ticheze nanu tsiku la lero timvepo ziwiri zitatu tidziwe kuti honorable victor musowa ndi andani komanso iwo amatani komanso akonza zotani kutsogolo mmene atenga udindo umenewo ndikuthokozeni kwambiri ino a tv ya parliament tiyeni tipereke mpata kuti anthu ambiri aziwe parliament ndi chani chifukwa anthu angotiona titasonkhana kuno ena saziwa kuti timazatani kuno koma chifukwa cha inu mukayendera anthu kumidziku kukaonesa kuwaonesa kwambiri zinthu zimene timapanga kuno anthu mwina azayamba kutikhulupirira kuti ah, komatu anthuwa ndi atsogoleri amene amapita kukapanga malamulo okonzera dziko lathu kuti likhale pabwino ndiye ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha kuyankhula ndi ineyo zikomo kwambiri zikomo tikufuneni zabwino zonse ndathokoza pa ntchito yanu zikomo kwambiri pameneponso mpamene tatsirizira kucheza kwathu ndi first deputy speaker a nyumba ya malamulo kuno ku malawi honorable victor musowa mp amene angosankhidwa kumene kufikira tsiku lina amene tidzakhalenso ndi mlendo wina mu programu imeneyi khalani pomwepo pitirizani kuonera programu athu otsatira munali ndi ine linda masinga
osayiwala kupanga like komanso subscribe mukatero ndoti mwatipanga support